achọrọ m ka gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị mara ya n'ụbọchị taata igbo m njem ọzọ ekenekwa m ụnụ onye a na-anụ olu ya bụ high chief ezedibia ozi ọma ehihie ọma anyasị ọma depending time i ji enweta message a o nwere ihe m bịara ka m kọwara nwoke kọwara nwaanyị gị wee na-eme ife omenala ị mụta ya tata ọ ga-abara gị uru and ị mụta ya tata ị ga-afụ change na ya maka na ọ bụrụ na ị na-eme omenala ọ bụkwa mgbe i jiri chụọ aja ma mgbe i jiri gbuo anụ ma mgbe i jiri gbuo efi ga-eme gị n'ịbụ onye omenala and ọ bụkwa n'ihe mgbe i jiri gbuo efi ma mgbe i jiri were 100 million ma 20 million chụọ aja ka mmụọ ga-eji gaa nara aja ị chọrọ o nwere aja ị ga-eji 20 million chụọ nwee problem o nwere aja ị ga-eji 10 million chụọ nwee problem o nwere aja ị ga-eji efi chụọ nwee nsogbu o nwere aja ị ga-eji ebili chụọ nwee nsogbu o nwere aja ị ga-eji atụrụ chụọ nwee nsogbu maka a bịa n'ana Igbo ụdị anụ anyị maara anyị ejighị anyị ejighị agọ mmụọ ọ ya abụghị na mmadụ niile ejizu anyị agọ mmụọ tata ị fụọ ebini ọ bụrọ mmụọ niile nọ n'ala Igbo na-eri ebini ị fụ atụrụ ọ bụrọ ụmụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo na-eri atụrụ ndị a ndị m magodi o nwere obodo ga-eme ị bata kpụrụ ebili bata ebe a anyị dara ekpede usef ya ga-emegodi ga-eme ga-egosi gị o nwe obodo anyị ejighị atụrụ ihe ndị a bụgasị ọgwụ ka eji eme eji ebini eme ọgwụ eji atụrụ emerụ emerụ atụrụ bụ ife eji emerụ ọgwụ ebini bụ ife eji agwọ ọgwụ o nwe obodo na-asọ ya nwekwa obodo na-eri ya so ihe m ji sị ka m kọwaa ya etu a bụ ka o kwe gị nghọta bụ na ihe bụ isi omenala bụ nsọ nke izizi mbụ godi ga-eme gị eme gị ga-eme gị na ị bụ onye ọdịnala ma nweta ife ị na-achọ ọ bụ ịmara nsọ n'ịmagodo na ịmagodo mara nke be nna gị mara nke be nna gị o nwere ndị gbasara afa gaa na-egburu chi ya ebini mana i jee be nna fa ndị oke be nna fa adị eri ebini fa na-asọ ebini nsọ kedu ka be nna gị si asụ ebili i were ebili na-efe onye ụwa gị ihe m jizi ka nkọwa ya bụ ma nke bụ mbe tata ọ bụ na i watchiri live video mere before this video ị ga-ahụta ihe mbe makacha network nye nsogbu chọ ka m mezie ya normal video bụ ihe gbasara ikenga mara na omenala ị na-eme ihe onye ụwa mara na o nwere ikenga ga-eme i were mee chi gị ọ bụrụ i- ọ bụrụ nọọ ntu a ka ndị mbụ na ndị egede si eme ya mgbe nke ha na ikenga na-agba ị gụọ ndị nọ na ana igbo ọnụ tata ha dị 100 80 bụ ụdị a ka ha ji mee chi na agụ ụwa 80 bụ ụdị a ka ha ji mee chi na agụ ụwa mana achọrọ m ka ị were ihe onyonyo a gosi ofu okenye nna gị na-eme ihe omenala sị ya gosi gị nke bụ ikenga nee ntọala ọdịnala na ikenga original ikenga ana ọ bụghị ihe a ikenga ha rụrụ na chi na agụ ụwa ka nke a ga-arụrụ ọ bụrụ ihe ikenga ha rụrụ gị ka nke a ga-arụrụ ọ bụrụ na nke a na-ewetara gị na nke a na-ewetara gị 20 naira nke a na-ewetara gị afọ ọka ihe o ji ke ya ka nkụ mana ihe meziri na nke a ha dị ya bụ ndị ọgụ mana ndị ọgbọrọ fogide na ihe nidere bụ ihe sharp sharp ndị na-atụ ya nwere ike ịtụta nke a 2 days mana nke a otu ọnwa na-agba ọtụsị ya n'ihe ọ na-achụkpụzi original ị nwere ike igo nke a n'ahịa na 20,000 ị fụ nke a afọ onye tụrụ gị anụ ị ga-ejizu 50,000 mgbe nweta ya n'efu onye kpatatịrị ọpụta time na ọ ga-atụrụ gị anụ 50,000 obere ya ego mgbasa ntụ gị na bosiri wee dị o nwecha ndị mechara ihe onye ụwa tata mana spirit ha spirit onye ụwa ya adị ekuni ntu o si kwesịrị maka ihe e ji kpọtụ ya nna aha merie anụ ba kpọọ ya ikenga ikenga onye na-edu ya o nwere ihe ha ji wee ya ha nwa wepụtara ikenga ma ihe ha ji wepụta kpọọ ya ikenga and ihe nyere mmadụ nsogbu onye ji ikenga nwoke kpotuoro ikenga kpotuoro ikenga nwaanyị eji ikenga nwoke kpotuoro onye ụwa ya ebido na-eyi ya egwu o nwere nọkọta taa bụkwa na-eji ihe eji kpoturu ha chi na-aga ụwa ha nwoke bụ ikenga nwaanyị ya ka nchọka ngosi bụ tata ọ na-abịa ị na-eme omenala ka ị mara ife ị na-eme ka ọ dịbụghị everyday ịbịa ahụ onye gbara afa onye ụwa ya na-enye ya nsogbu ọ sị na-eme na onye ụwa ebe a mgba afọ onye ụwa nga gba afọ onye ụwa nga gba afọ onye ụwa nga ịmụrụ ha n'onye ụwa ahụ ọ bụ mmadụ ya agbaghị si na ya bụ onye ụwa ahụ maka ihe ekpere ọbụla ikpere n'ihu ihe ọbụla idogo n'ihu ya ị ga-afụnarị inyo gị ya ị ga-afụnarị ya o megoro ntu anyị isi wee chee mana ị ga-afụnarị na ihe a mere ntu anyị si ọ bụ na e jiri ikenga kpoturu uwe onye ụwa gị mana ọ bụ ihe ọ bụ ihe nke a lụrụ gị ka nke a gara ụgwụ na-eme ike nyere ma mere ata ata ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ihe omume gị bụ onye gbagoro afa agụ ike na chi gị ahụ a na-arụ ụgwọ ọrụ ntu isi kpezinụ chọba ikenga ikenga ọ bụrụ nwa bụ onye ụwa gị dịka ya amụ ya ma o ruo mgbe a ga-eji kpote onye ụwa gị chọọ ikenga ka e were kpoturu owu chi na-aga ụwa gị and ọ nwekwara usoro esi efe onye ụwa ọ bụ chi na-aga ụwa maka ọ nwere ndị e kpoturu onye ụwa ha tata onye ụwa ha dị ya mana movement ha ka dị slow obere ihe e mere ya na mmụọ enwechi ya

ị kpọ gị ozugbo ọ za gị ị nọ na nrọ ntu a ị nọ na mmụọ ntu a mmadụ na-eje gị ije ọjọọ o nweta ọnya ahụ buru ya ije atara gwa gị ntu ị ga-esi na ihe onye ụwa gị ọ dị ike dị ire mana ya akaba ahụ bụrụ ikenga ikenga ikenga nere ya ọfụma ya bụ ezumezu ikenga ikenga ndị mbụ na ndị egede ikenga ọnwata nna nna ịna mgbe ikenga a jiri pụta bụ ọha ya esebe 20 ebụ 2022 na ikenga adịba 2020 ikenga adịba 2020 2021 ikenga adịba 1990 1980 mgbe ọ ikenga ọ ya o nwere ihe ọ na-arụ gbaa mbọ ka ị fụ na ya ka i ji kpotu onye ụwa ahụ kenga dịka m bịa tata ka m kụzie gị bụ nwa afọ igbo na ndị ọzọ dịkwa ka ibi ya ị bụrụ nwoke na-egba n'afa agwụ chọta ikenga m gosiri na ya ikenga dịka ya maka ndị ka ya gba agba ọ bụrụ na ị chọka idozigharịa nke m nweta ụdị ikenga i dozicha onye ụwa gị kaba ahụ fụ na akwụkwọ abọsị na-adị n'okpuru ya o nwere ihe ọ na-arụ mana ị chaatịa m m agwa gị ihe ọ na-arụ akwụkwọ abọsị debe ya n'okpuru buru chi na agwụ ahụ dị ya n'elu ka m kọwaa ya ka m kọwaa ya chatizie m na WhatsApp m akọrọ gị nke ahụ ọ dị very powerful mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ị fụrụ na ha debere ya i buru nọọ ị mara ife eji eme na-agbara naghị afa agwụ amara m onye ụwa m ọ bụ ebe a ka o biri ọ nwere ụdị a ga-esi doziri gị ya nwee ihe akwụkwọ abọsị ya debe tụkwasị ya n'elu ya ọ nwere ihe ọ na-arụ at least o nwe ebe ị na-eje okechọ ọ na-eje dị ya na nghọta onwe isi mmadụ niri gị ebe a ị na-ejere onwe chigara na tụrụ uwe ya nụ ọ nwụ dije mmadụ ọjịcha ntụ ọ bata nwụọ onye ha tụrụ ihe ama na ọya kụrụ ya mgbe ọ na-eje mgbe ọ na-eje okechọ mgbe ọ na-eje dị anya ndị ka buru ọgwụ kọọ ya kọọ ya nsi ọ bata nwụọ so chi na agwụ mmadụ na-adị ka ime eji mmadụ ebe i debere chi iwu ị ga-edozi ọ dị power ị kpọọ ya ọ za gị ma wechetakwa isiokwu m na ị ga-ama nsọ ịkọwa ị chatịa m agwa gị etu ị ga-esi me onye ụwa gị ọ na-arụ ọrụ karịa na o nwere ihe ụsụ ji ka anụ ihe ụsụ ji ka anụ gbọgburu okporo ya gazie chọtakwuru m na 070 44 44 again 1858 ya gazie